bwalo la apilo lakana pempho la mlembi wa chipani cha mcp richard chimwendo banda kuti akhale mfulu moyembekeza chigamulo cha bwalo president mutharika wauza nduna zake zatsopano kuti zimthandize kukwaniritsa malonjezo ake kwa amalawi nduna yauza amalawi ayembekeze zokhwima zokonzanso chuma cha dziko lino ndipo m'zamasewero kefas casten ndi azenyeterezo pakili wawo masitso nkhondo tsopano nazi mwatsatanetsatane tiyambe ndi nkhani yoti bwalo lalikulu la apilo ku blantyre lachisanu lakana pempho la mlembi wa chipani cha mcp richard chimwendo banda kuti bwalo lichotse ganizo la bwalo lina laling'ono loti chimwendo banda adzidikira mlandu wawo kundende kwa masiku makumi asanu ndi anayi 90 koma justice dorothy nyakaunda kamanga wakana pempholi ndipo aboma apitiriza kusunga a Chimwendo Banda ku ndende ya Maula. Emmanuel Chibwana ali ndi ripoti ili. Khoti la apilo ku Blantyre lakana pempho la a Richard Chimwendo Banda kuti achotse kalata yowasungira ku ndende. Dzikondianthu Malunda omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a maloya a boma anayima pamaso pa khoti kunena kuti mlandu omwe anaubweretsawu siumagwirizana ndi malamulo. A Malunda anati nkhaniyi sadayikambirane mwatsatanetsatane ndi motheratu ku high court ndipo choncho bwalo la apilo linalibe mphamvu zoti liunike nkhani imeneyi a khwima mchizi omwe amayimira a chimwendo pa nkhaniyi anauza khoti kuti liunike nkhani yeniyeni yomwe akufuna kukambirana mu nyumbayi justice dorothy nyakaunda kamanga adayamba kuyimitsa kaye nkhaniyi kwa mphindi zopitirira makumi atatu kenako adabwera n'chigamulo chake chomwe adati a chimwendo sadatsate ndondomeko pobweretsa nkhaniyi ku bwaloli a malunda anati akhoti apereka chigamulo monga iwo adayenera kuchitira sitinganena kuti tasangalala kapena takwiya ah, ndi ntchito chabe yagwirika ah, tiona kuti chitsogolo tiyenda motani A Khwima Mchizi adati iwo popititsa apiloyo ku khoti amangoonetsa kuti sakukondwera ndi zomwe zikuchitika pa momwe mlandu wa omwe akumuyimirira ukuyendera. ndingonenanso kunena kuti kubwera kunoko zili ngati mwana woti wafinyidwa kwambiri ndi akulira that's all uh, that was there to this application a richard chimwendo banda adadzipereka okha kwa apolisi pa 12 december ndipo Kalata lidatuluka kuchoka ku khoti la magistrate kuti iwo awasunge ku ndende. Kalata limeneli adalitsimikiza a High Court. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana.
mlandu omwe anthu asanu ndi mmodzi akuwaganizira kuti anapha adokotala wa pachipatala cha gulupu dr victoria bobe ku nyumba yawo ku chigumula mu mzinda wa blantyre aupititsa ku high court mneneri wa polisi mchigawo chakummwera kuzambwe beatrice mikuwa watsimikiza izi iye wati anthu awa aonekera kubwalo posachedwapa ndipo akubanja la kamuzu ati imfa ya m'bale wawo amadalitso kazombo yawadzidzimutsa kwambiri potengera kuti iwo anayika chiyembekezo chachikulu pa malemuwa pomwe anali moyo oyimira akubanja ken kandodo auza zodiak kuti akazombo anali olimbikira kwambiri komanso amakondedwa ndi anthu ochuluka mdziko muno padali pano chipani cha malawi congress mcp chomwe iwo amatumikira chati chataya munthu ofunikira kwambiri pano pomwe chifuna kubwereranso mboma eamon piringu anali kusiwako aken kandodo omwe ndi oyimira banja la akamuzu ati imfa ya m'bale wawo madalitso kazombo yawadzidzimutsa kwambiri ponena kuti akazombo anali nsanamira ya banjali A Kandodo ati malemu Kazombo amatumikira banja lawo modzipereka komanso amakwaniritsa chilichonse chimene amachita potsindika kuti banjali lazizidwa ndi imfa ya yemwe anakhalapo wachiwiri woyamba kwa sipika wa nyumba ya malamulo. Ah, tonse ndife othedwa nzeru kuti zachitika bwanji anali mwana wang'ono anabadwa mu 79 zaka zochepa Ah, ndi mmene anthu tili masiku ano komano tingachivomera chifukwa ndi mmene chauta anakonzera Wapampando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo chapakati a Patrick Zebron Chilondola anati imfa ya a Kazombo ikhudza kwambiri chipanichi kamba koti kuchoka kwawo pa dziko kwasiya dzenje lomwe livute kukwirira. Kazombo anali munthu uja kuti tikampatsa timu kuti atsogolere wanthu amachita olimbirana ku chipaniku kuti ine ndenda no Kazombo wina akundenda mwachita olanditsa kuti ayi tasiyani apapa a Kazombo ngoyenda nkagulu kakokha ka wanthu pakanali pano Membala wa chipani cha mcp yemwenso ndi phungu m'dera la pakati ku Mzimba a Vitumbiko Mumba wati nawo ndi okhudzidwa ndi imfayi ponena kuti a Madalitso Kazombo anali mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress omwe amakopa anthu mwaluso. Akuluakuluwa ayankhula izi ku nyumba ya chisoni ya Mthuzi ku Lilongwe komwe thupi la a Kazombo linagona asanalinyamule kupita ku siwa ku Area 43 mu mzinda wa Lilongwe. A Madalitso Kazombo, omwe m'mbuyomu anakhalako phungu m'dera la kummawa m'boma la Kasungu, amwalira Lachinayi kaamba ka vuto la mphumu. A Kazombo amwalira ndi zaka 46. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe, ndine Eamon Piringu. Unduna wa zachuma wati dziko lino likuyenera kuyamba kutsatira mfundo zokhwima pa ndondomeko yake zachuma kamba ka ngongole zochuluka kusakhazikika kwa chuma komanso mavuto ena omwe akhala akukhudza ndondomeko za mbuyo nduna mundunawa joseph mwanamveka yankhula izi pamene imatsekulira msonkhano woyamba womva maganizo a anthu pa ndondomeko ya zachuma ya chaka chino kufikira chaka cha mawa yomwe boma ikukonza zobweretsa ku nyumba ya malamulo chisomo chingwalu ali ndi ripoti polankhula pa msonkhano omwe amamva maganizo a akadaulo a zachuma ndi anthu ena. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka
nduna ya maboma ang'onoang'ono komanso chitukuko cha m'mudzi a ben phiri yadandaula kuti khonsolo ya mzinda wa lilongwe ikulephera kutolera misonkho yokwanira ndipo yauza khonsoloyi kuti iwunikirenso ndondomeko yake yopezera ndalama zopita ku ntchito zake A Phiri ati Mzinda wa Lilongwe ukutsalira pachitukuko potengera mmene likulu la dziko limayenera kukhalira. Kenford Mdima ali ndi ripoti ili. Nduna ya maboma ang'ono komanso chitukuko cha kumudzi a Ben Phiri yati khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhala ikulephera kuchita zinthu zake pa mlingo olingana ndi mzindawu ponena kuti chitukuko sichikuchitika moyenera m'madera ambiri. A Phiri ati gwero la vutoli ndi kuti makhansala sakupereka masomphenya kwa akuluakulu a khonsoloyi zomwe pamapeto pake zikukhudza ntchito yotolera misonkho yomwe khonsoloyi imagwiritsa ntchito ndaona masomphenya awo koma masomphenya ambiri anthu amathawira kuti tilibe ndalama ine ndimanena nthawi zonse kuti si ndalama zimene zimayitana masomphenya koma ndi masomphenya amene amayitana ndalama ndikukhulupirira kunena kuti mwaokha angathe kupanga zambiri zimene tikuzilakalakazo anthu amapereka ndalama za msonkho bwino akamaona kuti ndalama zawo zija zikugwira ntchito bwino ntchito bwino poyankhapo pa izi mkulu wa khonsolo ya mzinda wa lilongwe a Macloud Kadam'manja wati pano khonsoloyi yachilimika pa nkhani yopeza ndalama zogwiritsa ntchito popeza kampani zapadera zoti zitolere ngongole ya 13 biliyoni kwacha yomwe anthu akuyenera kupereka ku khonsoloyi njira imodzi ndiyonena kuti tichulutse mastaff kapena anyamata amene angamapite kumakatolera ngongole ncholinga chokuti zitsike china chimene tidapanganso nchonena kuti tionetsetse kutinso tichite improve kumbali yowapatsa anthu zimene amafuna uh, nyumba zambiri zimene zamangidwa mwina zaka 15 izi zambiri nzokuti ifeyo m'malekodi mwathu mulibe pa msonkhanowo anakambirananso nkhani zina monga kupeza njira zothanirana ndi mchitidwe ochita malonda m'malo osavomerezeka komanso nkhani ya eni migodi m'malo mwa zodiac ndine kenford mdima sukulu ya ukachenjede ya mzuzu yati kuchedwa kumaliza ntchito yomanga chipinda chowerengeramo mabuku komanso zomangamanga zina kuphatikizapo malo ogona ophunzira ukusokoneza kuchita bwino kwa ophunzira pa sukuluyi wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi a Wales Singini wauza zodiak lachisanu pa mwambo wopereka madigiri ndi masetifiketi kwa ophunzira kuti kusagwirana kusagwirizana pakati pa chiwerengero cha ophunzira omwe akubwera pa sukuluyi ndi malo omwe alipo ukusokoneza kukwanitsa zina mwa zinthu zomwe kolejiyi ikufuna popititsa patsogolo maphunziro a Singini akufotokoza
tili ndi mavuto akulu pakuti nambala ya ana athu ikukulirakulira koma malo ogona adakali ochepa tili ndi ana mwina odusa 12000 koma malo ogona amene tili nawo ndingokwana ana 800 so koma eh, chimwemwe chathu nchoti boma lachitenga chinthu chapamtima kwambiri pano pa ulendo uno kuti tiyambe kumanga mahostel moti panopa ndikunena pano tayamba kumanga mahostel athu 2000 bed space yeah, so tikukhulupirira kuti kamodza mwina in the next 5 6 years ana athu onse tikuwapanga hold mu campus onse akukhala mu campus and tikuwaonera bwino eh, chifukwa cha kugona aliyense mmene akufunira kwalowesanso chisawawa kwa ana athuwa ana athuwa alowerera ambiri alowerera akumwa mowa kwambiri eh, zosutasuta kwambiri ndipo tsopano tikumva pafupipafupi ngozi za ana athu ah, mwina wamwalira ndi mowa eh, sizikukhala bwino Eh, sizikukhala bwino mlembi ku unduna wa za maphunziro sayansi ndi ukadaulo a ken ndala anati boma liunika dandauloli awawa titi ophunzira amene amaliza amene tingati magraduates tinene kuti ali ndi udindo waukulu kwambiri udindo waukulu wonena kuti mmene atere mzaka folo zimene akhala akukhala pa, pa sikulu panopo ate alandira upangiri wochuluka kwambiri umene upangiri umenewo cholinga chake chonena kuti athandize kutukula dziko lino kuthandiza kwake nkuti dziko munomo muli zobetchera zambiri zimene zilipo choncho zimene zijazo ife tikudalira iwo iwowo athe kumaziona nkuona kuti apapa nditha kubweretsa chinthu china chimene tingathe kuchosa mavuto amene tikukumana nawo ndiye apa pamene tatere ndi kuti dziko lathu la malawi panopo lerolo ndi kuti likulandira ah, akaswiri amadera osiyanasiyana okwana 2283 amene ndithu aphunzitsidwa mu zaka 4 ena zaka 5 A- anyamata amene ndi asungwana amene wa, wa ndi amphamvu ali ndi mphamvu ndipo ndi othamangathamanga ndi kuti ndialimbikise kuti akuyenera kukhala anthu ndi chidwi chokuti athe kumapanga zinthu zimene zithandize kuchosa mavuto amene dziko la malawi limakumana nawo mukuonera nkhani pano pa zodiac ndipo muli ndi ine chisomo nyiwenda tili ndi zina zambiri posachedwapa khalani
Club Junta, building better Africa. takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire bwalo la apilo lakana pempho la mlembi wa chipani cha mcp richard chimwendo banda kuti akhale mfulu moyembekeza chigamulo cha bwalo president mutharika wauza nduna zake zatsopano kuti mchezo ake a amalawi nduna yona zachuma yati amalawi ayembekezere ndondomeko zokhwima zokonzanso chuma cha dziko lino ndipo mu za masewero a kefasi kasteni ndi asimenye simwaka ateteza ukatswiri wawo mmasewero othamanga asilikali ankhondo popitirira ndi nkhanizi mtsogoleri wa dziko lino a peter mutharika wauza nduna za boma kuti zichite machawi kupeza njira zothandizira kuthana ndi mavuto azachuma mdziko lino komanso boma kukwaniritsa zomwe linalonjeza amalawi amutharika anena izi ku nyumba ya boma ya kamuzu palace pamwambo olumbiritsa achiwiri kwa nduna omwe awasankha kumene mtsogoleri wa dziko linoyi wati dziko la malawi likupitirira kumana ndi mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo ndipo atchulapo kusefukira kwa madzi zomwe ati zikuyika chiopsezo zikuyika pa chiopsezo maka ntchito zachuma ndi zina ndipo nduna yona zachitetezo cha mdziko a peter mukhito yati ichita chothekera kuti ntchito yomanga nyumba za polisi kulikulu la polisi ku lilongwe ikhale itatha pofika kumapeto kwa mwezi wa march chaka chino amukhito omwe amayankhula atayendera ntchito yomanga nyumbazi ati boma lipereka ndalama ku kampani yomwe ikugwira ntchitoyi kuti imalizitse msanga komwe kwatsala kuti apolisi alowe mnyumbazo iwo alonjezanso kuti unduna wawo uthana ndi vuto lakuchepa kwa galimoto za polisi komanso kupeza zipangizo zamakono zothandiza apolisi pofufuza milandu sarah tembo ali ndi ripoti nduna yoona za chitetezo cha mdziko a peter mukhito yati boma ndilodzipereka kuthandiza apolisi a mdziko lino powapatsa thandizo loyenerera kuti azigwira ntchito zawo mosavuta a mukhito ati boma lionetsetsa kuti nyumba zonse za apolisi zomwe zikumangidwa ku likulu la polisi zimalizidwe ndi cholinga choti apolisi ayambe kukhalamo ndi kuzisamala tikadakonda kuti ngati boma titalipira mwamsanga ndi cholinga choti asilikali athu alowe mnyumbazi chifukwa ngati salowa nyumbazi ziziyamba kuonongeka ngakhale chisamaliro cha panja pa nyumbapa zikhala kuti chikuvutirapo so tikhala tikuthandizana nawo anzathu a ku lands komanso kupempha kubomako kuti mwina makontrakitawa titawathandiza kuti amalize nyumbazi mwamsanga wachiwiri kwa wapampando wa kampani yomanga ya worldwide a safwan master omwe kampani yake ikumanga nyumba zokwana 280 ku area 30 ati ntchitoyi ikuyenda bwino pomwe 65% ya ntchitoyi yagwiridwa kale mkulu wa apolisi mdziko lino a richard luhanga wayamikira ndunayi kamba koyendera likulu la apolisi koma anapempha thandizo pa vuto lakuchepa kwa galimoto za polisi ndi zipangizo kuti ntchito zawo ziziyenda bwino tauza ngati pali mavuto okhuzana ndi mkhalidwe wosamalira anyamata athu akwaziwa tauza mavuto okhuzana ndi mmene tingagwirire ntchito kuti ipite patsogolo tauza komanso pamene tikuchita bwino thandizo lomwe boma likutipasa ndi sapoti yonse tathokoza ndikuwaonesanso zonsezo boma likumanga nyumba za apolisi 350 pomwe 280 zikumangidwabe malo mwa zodiac ku lilongwe ndine sarah tembo mzamasewero bodi yatsopano ya bungwe la malawi national council of sports yalonjeza kuti idzutsanso ntchito za masewero kudzera mu kukambirana mogawana nzeru ndi mabungwe oyendetsa masewero komanso kufikira kampani kuti zithandize kumbali ya chuma wapampando wa bodiyi jim kaluwa wati mabungwe oyendetsa masewero alimbikitsidwa kumayenda ngati kampani kuti adzidalire okha pa chuma sam banda akutiuza nkhani yonse mu lipoti ili nduna ya za chinyamata masewero ndi chikhalidwe patricia wiskesi yati bodi yatsopano ya bungwe la malawi national council for sports yapatsidwa upangiri oonetsetsa kuti mfundo za boma zopititsira patsogolo ntchito za masewero komanso kulondoloza ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zikutsatidwa moyenera nthawi zonse A Wiskesi ati sipakhala kulowerera kulikonse kwa anthu a ndale pa ziganizo zimene bodiyi idzipanga kaamba kuti ikhale yoyima payokha koma boma lidzingopereka uphungu pamene pakuyenera kutero. Ife ngati unduna ndife okonzeka kwathunthu kugwira ntchito ndi bodi imeneyi pamene tingakwanitse kupereka chithandizo chilichonse chomwe tingakwanitse tikhale tikukhala pansi ndikuona kuti tiathandize motani komano kupita chitsogolo sitikuyang'ana kuti ndalama zizichoka ku boma kokha inu mukudziwa kuti boma limakhala ndi udindo wochuluka kotero kuti nthawi zina zimavuta kuti momoti agu- asiye kugula chakudya cha anthu atenge ndalama ayike ku nkhani za masewero komano kupita kutsogolo chomwe ife ngati unduna tikuyang'ana ndichonena kuti tiafikire anzathu ochita malonda osiyanasiyana kuti tsopano tikhale nawo pansi ndikukambirana kuti ayambe kuyang'ana nkhani za masewero ngati malonda tikufuna tipeze ma sponsors ochuluka kuti abwere ku mpira kuzathandizira kupanga promote nkhani za masewero mdziko muno wapampando wa bodiyi jim kaluwa wati mabungwe oyendetsa masewero akuyenera kuzindikira kuti boma limakhala ndi ntchito zina zambiri zofunanso ndalama kotero akhazikitse ndondomeko zoti adzidalire paokha pachuma pamwamba pa kangachepe kamene boma limawapatsa nkhani yoyang'ana ndalama kubomayo tiyiunikira komabe mukudziwa kuti ndalama sikwana anthu asangoyembekezera kuti no uh, boma lichitepo kanthu komanso ifenso anthuso tikhale ndi njira zonena zokuti no tizitha kuonjezera pa ndalama imene ikuchokera ku, uh, ku boma ndiye anthu tikuyenera kuti tikhale ndi ndondomeko ziujeni tiyambe panopa kumakhala ndi madanga omatha kumapeza njira zakunena kuti no ma association akhale ngati mwina aziyenda ngati business kupatulapo a kalua mamembala ena a bodi yatsopano ya bungwe la malawi national council for sports amene alumbira ndi wachiwiri kwa wapampando chris sukasuka escort chinula alice misomali dora mangulama alexander chikonga wesley mwafulirwa mfumu yayikulu njolomole komanso faxon walapa tikadali munkhani za masewero kefas kasten ndi asimenye simwaka apambana pa mpikisano wa malawi defence force othamanga makilomita khumi magulu a abambo komanso amayi omwe umachitika lachisanu ku zomba pa mpikisano gulu la 1 malawi rifles ndilo lapambana ku matimu a amayi pomwe 3 malawi rifles apambana pa gulu la bambo kasten anamaliza mtundawo pa 33 minutes ndi 39 seconds pamene simwaka anathamanga 43 minutes 59 seconds kuchokera ku zomba rafael mlozowa walemba lipotili wachiwiri kwa mkulu wa asilikali a nkhondo lieutenant general kondwan gift kalino anati ndi wokondwa kwambiri ndi mmene mpikisanowu ukuyendera a kalino ati cholinga chake nkuti asilikali akhale pa mgwirizano alimbikitse kukhala amphamvu komanso kuti adzigwira ntchito limodzi ngati gulu colonel chikondi chalira ndi wachiwiri kwa mkulu woona zophunzitsa asilikali ku mdf cholinga cha mpikisanawo makamaka ndikuonetsetsa kuti asilikali athu ndi athanzi ali ndi mphamvu ndi anthu okuti atha kukhala ready patakhala kuti pali china chake chimene chikufunika kuti achite pa ntchito yawo ya usilikali asimenye simwaka

opambana omwe amathamanga payekha payekha oyamba amatenga 1 million kwacha wachiwiri 700,000 kwacha ndipo wachitatu amatenga 500,000 kwacha pamene ngati gulu gulu la azimayi komanso la azibambo oyambirira amatenga 5 million kwacha malo mwa zbs kuno kuzomba ndi rafael mlozowa
apanso ndi pamathero pa nkhanizi koma tisanasiyane timvenso mitu yake bwalo la apilo lakana pempho la mlembi wa chipani cha mcp a richard chimwendo banda kuti akhale mfulu moyembekeza chigamulo cha bwalo president mutharika wauza nduna zake zatsopano kuti zimuthandize kuonetsa malonjezo ake kwa amalawi nduna yoona zachuma yati amalawi ayembekezere ndondomeko zokhwima zokonzanso chuma cha dziko lino ndipo mzamasewero kefas Kasten ndi Asimenye Simwaka ateteza ukatswiri wawo m'masewero othamanga asilikali ankhondo. Kuwerengani zambiri pa zodiakmalawi.com